Ola an balima alisilamɛ an b'a fɔ aw ɲɛna ko asalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an b'aw fo ni silamɛya ka foli da kan ye o de ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ni ala ka barika k'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan sɔgɔmada in na an bɛ alahu subahana wa taala tanu ala min ye sankolo da an bɛ ala barika da min ye dugumakolo da an bɛ ala barika da min bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na an b'an kɛ an ka lamɛnkɛbaa kelen kelen na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na min bɛ yɔrɔ jan ani min bɛ yɔrɔ surun mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ka alimami an ka foli b'a ye n'o ye bari ye fo famabugu la an ka foli belebeleba bɛ mamadu keyita ye an ka foli belebeleba bɛ di ayidara ma O tɛmɛnen kɔfɛ foli amadi kone ma fo balabugu an ka foli beleba an ma jan ka lamɛnkɛba bɛɛ lajɛlen ma kumaden i ka foli bɛ yan sɔgɔmada in na an bɛ ala tanu min ye sankolo da an bɛ ala tanu min ye dugukolo da sayidu jamakulu bɛɛ lajɛlen in ko dɔrɔn min na an ka foli belebeleba b'u ye n'o ye barika ka jamakulu ye an b'a fɔ an ɲɛna ko sa ko ko hamadulayi ta barika o tɛmɛnen kɔfɛ

sangare o ka kan a kɔni y'an ka marise tiɲɛ nka a tɛ tɛmɛ fo an ka foli fana d'a ma tuguni ka d'a kan a b'o tiɲɛ kalama an ka kira nakun de tun ye a ko ko nasiri haki bili haki tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ wali hadi ila siratikali musitakim wala haka kadiri wa mikidari lazim k'a sɔrɔ k'an bila sira kelen kan siga t'o la saraka bɛ bɔ an yɛrɛ de bɛ saraka bɔ an yɛrɛ ye nka n'an ka mɔgɔ sara an bɛ se ka dugawu de

ni den minnu sɔrɔla an b'u jateminɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔden ko don nka ɲɛmɔgɔden ye fɛn jumɛn ye ɲɛmɔgɔden ye jɔni ye ɲɛmɔgɔden ye den sugu jumɛn ye insha allah an bɛna an da se o ma sɔgɔmada in na a ye bigi ta ka papiye ta o ko bɛɛ lamɛnna fɛn min fɔ a bɛ se ka kɛ kuma kura y'i ɲɛna nka tiɲɛ kura tɛ ka d'a kan kuranɛ jiginna nin y'a san ba kelen ni kɔ de ye donc a bɛ deli tiɲɛ kɔrɔ de don nka ni hadamadenw tugura min kɔ ala ko ten wa in tuti aksara man fili ardi yudilluka an sabilila n'i filila n'i tugura adamadenw kɔ dɔrɔn u b'i fili ka bɔ ala ka sira kan sababu yala bari an bɛ kuma d'i ma i bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an bɛ labɛn an ka sɛbɛnniw kan ɛɛ nin ye farifoni ye nka yanni an ka don babu la i y'an ka karamɔgɔ fo kosɛbɛ n bɛ segin ka karamɔgɔ nin fo ni o ye banjugu sangare ye kosɛbɛ nin cɛ in arajosow ka ca kosɛbɛ nka ale de ko awɔ a ko ne ye welemada kɛ a ye na juma o juma n ka arajoso la yan n bɛna wagati di aw ma aw ka kuma mɛ jumɛn ɲɛfɔ n'i bɛ se kɔrɔna fɔ la n'i bɛ kɔrɔna dɔn i b'a fɛ ka kɔrɔna kumakan lase awɔ ne ye juma ta k'a di dɔnnibagaw ma gansan directeur min y'o kɛ o ye banjugu sangare de ye ala ka barika don a la an b'a fo a ye welemada in kɛ bi ko tɛ dɛ a mɛnna hali sisan welemada bɛ yen o ni mɔgɔ min y'a dɔn sisan a b'a f'i ye awɔ n'i b'a dɔn i bɛ se ka kuma kɔrɔna kan kosɛbɛ wala talbisul hakka bil batil ka tiɲɛ ani bataraya ɲagami o ko tɛ dɛ i bɛ na i bɛ kutubu samawiyati ninnu fɔ mɔgɔw ye n'i b'a dɔn i bɛ se k'o kɛ cɛ mun ye welemada kɛ o de ye banjugu sangare ye donc il faut que an ka to k'a fɔ o yɔrɔ la ozali mais ni ne y'a fɔ k'a sɔrɔ ni ne m'i fo a bɛ kɛ fitiriwaleya ye A y' an bɛ n'an y'ale fo ka ban foli sera a dan ma tuma min na nin fɔra e de y'i bɛrɛbɛrɛ e ko ko bon i bɛ kɔrɔnatigi dɔw dɔn aw filɛ nin kɔrɔnatigi na dɔw bɛ yan dɔ bɛ yan na i ka dɔ fɔ hali sisan caman bɛ yen koyi kana se la dɛ caman bɛ yen caman bɛ yen don e ni ale bɛɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ka taa aw ma an ka foli di i yɛrɛ ma a banna donc ni ne tun ye il faut que ne tun ka nin fɔ awɔ walasa an yɛrɛ k'an da tu bi walanda in na kosɛbɛ walanda ye jumɛn ye ah, ah. sɛk awɔ a fɔra ko kɛnɛmaden i bɛ kɛnɛmaden dɔn kɛnɛmaden a ah, fɔ n'i y'a ɲɛfɔ n ɲɛna dɛ kɛnɛmaden de mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔrɔla furu kɔfɛ furu kɔfɛ a faamuya awɔ o de bɛ kɛnɛmaden awɔ mais bamanankan na a bɛ fɔ ɲamaden mais i b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ awɔ ɲama ale tɛ se ka den sɔrɔ ɲama ɲama den tɛ ɲama fɛ o den tɛ ɲama fɛ ee ayi mais mun de bɛ fɔ a bɛ fɔ ten walasa a ka dɔn k'a fɔ awɔ ɲama baara de kɛra kosɛbɛ ɲama baara ye fɛn jumɛn ye o ye ala ye baara min kɔn a ko a y'aw yɛrɛkun saniya a y'aw ni saniya a kana aw ni nɔgɔ maa kisira maa mun y'a yɛrɛkun saniya e maa bɔnɛna maa mun y'a yɛrɛkun nɔgɔ kosɛbɛ nɔgɔ nin y'a ye nɔgɔ nin ye jumɛn ye kosɛbɛ o ye jurumu kow de ye o ye tiɲɛ ye jurumu ko awɔ ni i y'o kɛ o de nɔgɔra o de wele nɔgɔ kosɛbɛ bon nin mɔgɔ nin ale sɔrɔla ani ba ka jurumu ko de sira fɛ ale ka foyi t'o la dɛ ee a ka fɛn t'o la wa ale wa ale nɔgɔlen tɛ o ee u y'a fɔ ko ale tɛ o ye ba ta ye dɛ a ɲɛfɔ ale ye nɔgɔ mɔgɔ fila de ye nɔgɔ- nɔgɔtɔ baara kɛ ni a bɛ wele ko ale sɔrɔla o de kɔnɔ ko donc nɔgɔ ye jumɛn ye ɲama Ah, ah, bamanan na awɔ arabukan na ah, nɔgɔ ye jurumu de ye ah, ah. o tɛ Ɔhɔn. fana nana n'a ye ko o nɔgɔ de ye jurumu ye Ɔhɔn. Mais bamanan na Ɔhɔn. nɔgɔ nin bɛ wele ɲama quoi Ah, donc mɔgɔ fila ye baara dɔ kɛ alakota baara dɔ kɛ ni den sɔrɔla o fɛ o y'o fɔ ɲama den si ah, kelen ah, donc u ye eh, eh, ɲamatɔya baara min kɛ ɲamatɔya baara min kɛ sɔrɔla o kɔnɔna na ah. a bɛ fɔ ko ɲama den jaati mais mɔgɔ de da teliya kojugu ko ɲama den ɲama den a faamuya a faamuya sisan ala ye mun de fɔ ɲama baarakɛla fila ninnu na ala ye mun de fɔ mun sɔrɔla o sira fɛ y'a faamu kuranna ye fila in kiiri a ma kelen nin kiiri a ɲɛfɔ minnu ye ɲama baara nin kɛ ni o ye cɛ ni muso nin ye ni olu minɛna ala ko ko gɛɲɛ kɛmɛ ka kɛ olu la nin bɛ kuranna sura mugan ani naani ɔhɔn a y'a sɛbɛn dɛ awɔ sura mugan ani naani ɔhɔn o k'a sɛbɛn awɔ i y'a faamu awɔ sura sura mugan ani naani aya fila aya fila ko ni jɛnɛyakɛla ninnu minɛna cɛman ni musoman ko gɛɲɛ kɛmɛ ka kɛ u la wa hinɛ kana na kɛ u la hinɛ ka baara in fana ka kɛ ka sɔrɔ limana jamakulu dɔ ka sɔrɔ o kɛnɛ kan minnu b'a seereya k'u bugɔra o ye mɔgɔw ye mɔgɔ mun ye ɲama baara kɛ sira alakota kɛ nɔgɔtɔya baara mun kɛ ni olu minɛna o ka sanction de ye nin ye k'u minɛ k'u sɛbɛkɔrɔ ti a ka kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna olu ka k'a seere bon silamɛya sira fɛ o ko ko olu bɛ bon ka faga ni u furulen don o kuma tɛ tiɲɛ ye an ma don babu la dɛ mais o kuma tɛ tiɲɛ ye nin ye donkan de ye nin y'an donkan de ye donkan de ye nin tɛ babu ye dɛ ayi o kerun ka faga tɛ kuranna fan si fɛ a ko gɛɲɛ kɛmɛ maintenant n'i ma d'a la k'a fɔ ko kerun ka faga in tɛ kuranna yɛrɛ fan si fɛ an bɛ taa ɲɛ kuranna sura naani aya mugan ani aya duuru ni ala b'a fɔ c'est à dire que maa bɛ se ka limaniya jɔn sura naani ni se t'a ye sura naani aya mugan ani aya mugan ni duuru ni se tɛ limaniya jɔn cɛman ye mm. ka hɔrɔnmuso furu a ko ko ne y'a daga aw ka jɔnmuso furu parce que ne ala yɔrɔ aw bɛɛ de ye kelen ye ko jɔnmuso limaniya jɔn ahan aw bɛɛ de kelen ne ala yɔrɔ mais an de fɛ yan a ah. ko nin ye jɔn ninnu ye jɔn ye ninnu ye ah. hɔrɔnw ye ah, a ko e bɛ jɔnmuso nin furu a tigi a tigi quoi jɔn tigi ni a diɲɛ ye quoi fankihuhunna bi izni ahlihinna dɔ fana bɛ d'a ma dɔ fana bɛ d'a ma furu nafolo la a ko mais eh, jɔnmuso nin ah. ni a nana minɛ furu k'a to furu kɔnɔ n'a nana minɛ jɛnɛya la ah. a lamɛn dɛ ah. ni jɔnmuso nin k'a to cɛ in masina in ka furu kɔnɔna na n'a nana minɛ jɛnɛya la ko ɲangata mun kan ka kɛ hɔrɔnmuso a y'o filɛ dɛ a y'o tilankɛ kɛ o jɔnmuso la eh. k'a bon ni keren k'a faga de don sisan ka faga dɛ bon keren k'a faga i b'a tilankɛ fɔ an ye sa kɛ

i jɔ de y'a den diinɛ ko dɔn ni fɔlɔ ala ye ala bɛ mun fɔ a to ten ban ayi u ko u ko k'a tɛ bon k'a faga ten ko fo k'a don dingɛ jukɔrɔ a moitié Ha. ka sɔrɔ k'a bon gabakuru ye k'a faga Ha. donc ko tɛ kuranɛ kɔnɔ wa a tɛ kɔrɔna fan si fɛ k'a ta fatiha la fo ka na bila kul awuzu birabi nasi la a tɛ tiɲɛ tɛ don mais o sariyatigi minnu nana olu ko k'olu bɛ sariya baara kɛ k'olu yɛrɛ yɛrɛ de ye silamɛw ye Oui. mais pourtant O olu tɛ- dun bɛ ka nin kɛ donc dans ce cas jaa silamɛya tɛ o tɛ baara kɔrɔ tɛ yɛrɛ yan dɔn o tɛ foyi yɛrɛ dɔn maa mun bɛ baara kɛ gafe kɔfɛ olu olu de bɛ wele ni sago baaralaw gafe ye jumɛn ye i b'a dɔn wa ah. olu de ye kutubu samawiyati ye olu ye jumɛn ye ah. nazala alaykal kitaba bil haki musaddikan lima bayna yadayhi wa anzala al tawrata wal wal injila kitabu saba kurana sura saba aya saba kitabu saba kurana sura saba aya saba kitabu saba bon e bɛ ka baara kɛ o kɔfɛ kitabu hmm. ninnu kɔfɛ ala ye mun de fɔ a ko lastum ala shay'in

umatu mamadu eh, kira mamadu ale ma o ma di a ma a ko ko n bɛna gɛɲɛ kɛmɛ de d'i ma i b'o kɛ jɛnɛyakɛla parce que a tun fɔra ala kira ɲɛna eh, sura sura bi seegin ni wolonwula kɔnɔna na ko je te mettrai sur la voie la plus facile mais i jɔ sa wa nuyasiruka lil yusra mais i jɔ sa an bɛ eh, dalu dɔ d'i ma sa kana taa yen suratul bakaratu aya laban a ye mun de fɔ a ko n y'a ɲini e ala fɛ ala kana na doni da ne kan kama hamalta ala lazina min kablina i n'a fɔ i y'a da manton kun ka kɔn ne ɲɛ cogoya min na jati ala ko ko n sɔnna n bɛna i bila sira mun kan mun ka nɔgɔ ka tɛmɛ tɔw ka sira kan eh. nin bɛ suratul ala kɔnɔna na aya seegin awɔ eh. walima aya kɔnɔntɔn aya seegin don aya seegin a bɛ yen ko je te mettrai sur la voie la plus facile donc a sɔrɔla k'a fɔ hmm. bakaratu kɔnɔna na hmm, hmm. aya kɛmɛ ni aya wɔɔrɔ ni ne ye aya dɔw bɔ yen walima ka a laɲinɛ ka mɔgɔw laɲinɛ o aya kɔ ne ala bɛ aya wɛrɛw na k'a lakunu mun ka fisa ni tɔ ninnu ye mais olu dɔw fana ye nin kɛ ko kɔrɔna aya dɔw wulila k'a sɔrɔ ale t'a dɔn k'a fɔ ala ka kuma bɛɛ bɛ wele aya depuis tawureta o y'a min jila ko alkɔrɔna donc sisan deuteronome sariya mun bɛ ko kɛrun ka kɛrun ka faga deuteronome vingt-deux vingt-deux ala ye nɔgɔya kɛ a ko ko sisan n bɛna gɛɲɛ kɛmɛ d'i ma gɛɲɛ kɛmɛ i b'o de kɛ jɛnɛyakɛlaw la cɛman ni musoman a m'a fɔ furulen a m'a fɔ furubali maintenant o ye o ko ko o ye mɔgɔ minnu ma furu olu de ko don bon ala tila ka jɔnmuso d'i ma ko n'a furulen don ko moitié de kan ka tilankɛ de kan ka k'a la a tilankɛ nin ye jumɛn ye sa ni kɛrun ka faga de don o ka ko ye ustaz suratul azabi awɔ aya nin ye kabako ye dɛ aya bi sabanan a ko ko ciden ni i yɛrɛ furumuso suratul azab sura bi saba ani saba kuranɛ kɔnɔna na aya joli aya bi saba aya bi saba an ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ o ka sɛbɛn saba a ko ko ni ciden ko ni e e ka musow la ni dɔ de minɛna o baara sugu la jɛnɛya la a lamɛn dɛ ko ɲangata nin dɛ ne ye min d'i ma i b'a dubile c'est à dire que ni kira musow minɛna a la awɔ ka ɲagata dubile awɔ o bɛ dubile de donc ni saya de don ni kɛrun ka faga de don ɔhɔn o dubile ye jumɛn ye an b'a faga saya fagali dubile ye jumɛn ye an b'a faga k'a lawuli ka tila k'a faga tuguni aw kɛra kabako aw kɛra aw kɛra sirimɔgɔ n'i ye kuranɛ bila dɔrɔn i bɛ minɛ de n'i tɛ sariya dɔn a ka di dɛ i bɛ minɛ de an b'i minɛ k'i siri de bari bon kɛrun ka faga an b'i ɲininka bon a bɛ kuranɛ fan jɔn fɛ walasa an ka se ka tɛmɛ an ka babu t'o kan awɔ an ka se ka tɛmɛ nɔgɔya la ee tawurata kɔnɔna na tun fɔra musa ɲɛna awɔ ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga innal ayna bil ayni wal anfa bil anfa wa hayat bil hayat ni mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛ ci ɲɛ ka ci ni mɔgɔ min ye mɔgɔ tulo tigɛ tulo ka tigɛ ni mɔgɔ min faga i ka faga nin sariya bɛɛ lajɛlen bɛ di sarakalaseba kuntigiw ma ani ni jɛnɛyakɛlaw minɛna jɛnɛya kɛ fana position position b'a la mhm. parce que ni a fɔra ko bin kɛra muso kan mhm. n'a kɛra so kɔnɔna na mhm. n'a kɛra dugu kɔnɔ c'est à dire bin kɛra muso kan n'a kɛra dugu kɔnɔ ni muso ma kule ni muso ma kule dɛ ah, u fila bɛɛ de ka kan ka faga parce que o b'a jira k'a fɔ ko binkanni nin diyara muso nin ye sinon ni muso in bɛ dugu kɔnɔ ko ko sɔni b'a bolo mhm. a fanga b'a bolo mhm. a da fana b'a bolo a ka kan ka kule o la n'o kɛra cɛ bɛ faga ka muso nin to yen nɔ a ko mais n'a kɛra kungo kɔnɔ de ko ni cɛ ye kelen ye muso ye kelen ye ko a bɛ cɛ faga ka muso to yen ko parce que mun na mhm. a bɛ se ka kɛ a y'a menacé de mort walasa ka se ka bin a kan ko ni cɛ ye fila ye a bɛ cɛ ninnu a bɛ cɛ ninnu condamner ka muso nin to yen hmm? a walasa bari an ka se ka tɛmɛ eh, sariya la parce que an ka eh, taabolo ye kitabu saba ka kumakan ye hmm? alors que an dun ye bonni sɔrɔ taurata kɔnɔ ka ban hmm? donc o la fo an k'a fɔ kun jumɛn na bonni dabilala ka kɛ eh, gosili ye tuma min na nabila isa nana ni sarakalasebaa kuntigiw ye nabila isa tɔɔrɔ kosɛbɛ ala ye sariya kura di nabila isa ma aw tun t'a ye sariya kɔrɔmanw ye ne ye minnu jigin k'a di aw ma nabila musa ko la nka aw ye sariya ninnu bila ka aw sago kɛ o sababuya kosɔn ne tun ye gundo min kalifa aw ma n bɛ gundo nin kɛ diɲɛ bɛɛ ka gundo ye n bɛ gundo in di bɛɛ ma o de y'a to sarakalasebaa kuntigiw ka yɔrɔ la yirido min tun bɛ u ni tabernakili cɛ adamaden tɔw ni saraka lase yɔrɔ cɛ ni jama tun bɛ tila tila walasa ka don o yirido cɛ cira depuis duguma fɔ sanfɛ walasa ka kɔnɔ fɛnw jira adamadenw na mɔgɔw tun tɛ fɛn minnu ye a kɔnɔna na ko bɔn ko bi tɛmɛnen kɔ nin sariya ninnu tɛ bila baara la bilen ka d'a kan mun na ni sariya ninnu u tun ye sariya ninnu bila ne nana ni dɔ ye min ka nɔgɔ ka tɛmɛ nin kan ko désormais ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga a kana a tigi condamné ten a ye ɲininkali kɛ kun jumɛn na a kɛra ni mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɛ ci kun jumɛn na a kɛra est ce que ni mɔgɔ ye mɔgɔ eh, mɔgɔ jɛnɛya kɛ kun jumɛn na ani cogo jumɛn na a kɛra a y'o ɲini O ye tiɲɛ ye. mais muhamadu natɔ la a ko n bɛna i ka sariya nɔgɔya ka tɛmɛ ninnu bɛɛ ta ko kan ten. o de kosɔn a ko n ma a ko ko ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ a ko walasa aw kana girin girin k'a fɔ a ye jɛnɛya kɛ

ko walasa aw kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ walasa an kana to ka jɛnɛya ko nkalon da ɲɔgɔn na o sababuya kosɔn donc a lajɛla muhamadu mantɔn ko ni aw minɛna jɛnɛya de la ko ka aw gosi gɛɲɛ ɲa kɛmɛ ko gɛɲɛ ɲa kɛmɛ ka seereyali bɔ ka na ko an ye ninnu minɛ a la walasa minnu ma minɛ olu k'u hakili to u yɛrɛ la an kana minɛ a la parce que ɲɛ b'a la jɛnɛya ko in ko fitinin de don nka a bɛ tiɲɛni belebeleba de kɛ dɛ kana siga a la dɛ a bɛ bɛn ni tiɲɛni belebeleba de kɛ société kɔnɔna na société kɔnɔ a bɛ société bɛɛ tiɲɛ a b'a bɛɛ nɔɔni ko ko ɲɛnama tɛ quoi mais a bɛ société tiɲɛ parce que i b'a dɔn n'i bɔra kalama diɲɛ don o don k'i muso bɛ jɛnɛya kɛ i t'i da la bilen yanni saya cɛ a c'est fini ni muso bɔra kalama don o don k'a cɛ bɛ jɛnɛya kɛ o y'a bannen ye a t'i da la bilen ko o de y'a to an bɛ danaya ɲini bi k'a sɔrɔ musow tigɛlen bɛ an na quoi parce que musow y'a ye k'a fɔ an ye jɛnɛyakɛlaw ye u tɛ kuma an fɛ quoi parce que u ko ko musow ye natamɔgɔ ye. effectivement mhm. effectivement u ye natamɔgɔw don parce que u b'a dɔn u bɛ cɛ minnu kɔ a bɛɛ ye jɛnɛyakɛlaw de mhm. o de y'a to donc u tigɛlen don o la u sigi kun tɛ furu ye u sigi kun ye parce que n'u bɔra u tɛna balo yɔrɔ de sɔrɔ ɔ u mago bɛ to ka u mago ɲɛ walasa o kana kɛ o de kama u tugura bɔn nin ye kuma fitinin ye walasa an ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ parce que u bɛna fɔ ko ee a ko ko tawura ta la ko bonni yɔrɔ bɛ yen non donc ni tawura ta bonni yɔrɔ bɛ yen o bonni yɔrɔ bɛ se ka na non bonni yɔrɔ nin ça a été aboli par Dieu même parce que a fɔra ko ancien testament nouveau testament mhm. sariya kɔrɔlen ani sariya kura a faamuna a faamuna an ka taa ɲɛfɛ oustaz bɔn sisan ɲaman baarakɛla ninnu ɲamatɔ baarakɛla ninnu ɲamatɔ baarakɛla ninnu bɔn olu minɛna an y'u ɲangata walima u ma minɛ yɛrɛ même o ɲaman baara kɛtɔla garisɛgɛ bɔra a la den dɔ sɔrɔla den dɔ sɔrɔla donc ko o den k'a tɛ tiɲɛ kɔnɔna na

Mhm. donc sisan mhm. ni n y'a faamuya jati donc ɲamɔgɔden nin bɛ tiɲɛ kɔnɔna bon u dun y'a fɔ ko ɲamɔgɔden nin ko ko ba ta don ko fa ta tɛ parce que hali kɔrɔtan na ATT ka code problème na nin tun b'a la o ah o tun b'a la ee ATT ka code problème na a bɛ sa ni tuma kɔnɔna u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ko ɲamɔgɔden man kan ka fara tiɲɛ kan o y'a fɔ o y'a fɔ yan n'i ye diinɛ karamɔgɔw sɔrɔ yan olu ko ko ɲamɔgɔden t'a la ko ba de ta don ba kelen bɛ se ka den sɔrɔ a yɛrɛ ye yan

k'a bon e ale ti bon n'a tun kan ka bon e de kan ka bon k'i faga ka tila k'i ka wari tɔ ta ka d'a ma bon sisan o ko ko mɔgɔ minnu ye ɲama baara nin kɛ ko o den nin dɛ k'a t'u ka sɔrɔ la quoi o kɔrɔ tiɲɛ bɛ fɔ dɛ ni adamaden fatura quoi a bɛ sɔrɔ mun to yen o de bɛ wele tiɲɛ nka an ka lajɛ kuranɛ bɛ kuma an fɛ cogo di an k'o lajɛ dɛ an ka don kuranɛ kɔnɔ sisan an ka don kuranɛ sura naani an ka sura naani ta kuranɛ kɔnɔ an ka aya wolonwula ta sura naani aya wolonwula kuranɛ sura naani aya wolonwula aya wolonwula aya bi saba fana sɛbɛn ka fara a kan walasa a ka baara nɔgɔya eh, bi saba ni saba bi saba ani saba i bɛ bi saba ni saba fara a kan wolonwula bi saba ni saba nisayi kɔnɔna na Ala ye mun de fɔ a fɔ a ko fa ni ba bɛ fɛn mun to yen fa ani ba a bɛ fɛn min to yen a bɛ fɛn mun to yen ko u cɛw cɛw u den cɛman ka hakɛ b'a la kosɛbɛ awɔ ani fana u somɔgɔ suru awɔ somɔgɔ suru bɛ fɛn mun to yen awɔ den cɛmanw ka hakɛ bɛ somɔgɔ suru ka sɔrɔ fana kɔnɔ fatura ka fɛn mun to yen a ko k'a b'o cogoya kelen na fa ni ba bɛ fɛn mun to yen ani somɔgɔ suru bɛ fɛn mun to yen ko aw den musomanw olu fana ka hakɛ fana ka hakɛ b'a la ko a cayara wo a dɔgɔyara wo u ka hakɛ b'a la hakɛ b'a la hakɛ mun dan dɔnnen don a bɛ taa aya bi saba ni saba a bɛ mun de fɔ yen a b'a fɔ ko aw la ne ma mɔgɔ kɛ quoi ne ma mɔgɔ kɛ aw la mun tɛ tiɲɛ sɔrɔ quoi

a ko mais tellement k'i b'a dɔn quoi ko tellement qu'on est méchant quoi n ko adamadenw quoi kabako de don dɛ an ka jugu ni cɛ dɔ y'o den sugu sɔrɔ a bɛ na fatu ka joli ni to yen a muso tɛ yan o den u b'a fɔ ko aa k'i pourtant ko cɛ ka kɛnɛma den dɔ bɛ yen nɔ ko a tɛ d'a ma ko a tɛ d'a ma a ba ma furu e m'a ye musow bannen don ka u sinamusow fɛ ko papiye ka k'a la ko parce que ko ni cɛ sara awɔ ko a bɛna taa ka fɛn min to yen k'o bɛna tila olu ni muso dɔ in cɛ donc u bɛ ban ka papiye k'a la nin ye hasidiya cɛ bɛ se ka sa bi i yɛrɛ bɛ sa o dugusajɛ dɛ kana se ka ladon ala ye ala ye tiɲɛ yɛrɛ ye ala ye setigi ye dɛ ee o se bɛ ala ye dɛ ko ala ye setigi ye kana se ka la ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko ɲɛma a b'a bɛɛ faga siga t'a la k'a di mɔgɔ ma a ɲɛci foyi tɛ mɔgɔ min ye nin ye kabako ye dɛ an ka taa o sa a ko ne ala kurana sura bisa eh, kurana sura naani aya bi saba ni saba aya bi saba ani saba kurana sura naani aya bi saba ni saba ko maa tɛ aw la ko maa tɛ aw cɛ ma ko ne ma mun kɛ ko dɔ bɛ a tɛ tiɲɛ ta ko o mɔgɔ tɛ yen mɛ u bɛ jɔn ni jɔn ka tiɲɛ de ta k'u b'u faw ka tiɲɛ ta u b'u baw ka tiɲɛ ta an'u ka somɔgɔ suruw mɛ a tigilamɔgɔ yanni a ka faatu kuma lamɛn dɛ yanni a ka faatu n'a tun ye mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ ta k'a fɔ ko bon ne bɛ karisa masina don n ka tiɲɛ la ne faatura a ye nin fɛn masina di karisa ma n'a ye o engagement ta ka a ka saya ɲɛ k'o tigilamɔgɔ fana bɛ tiɲɛ kɔnɔna na o bɛ wele ko testament testament ka testament dilan ka testament dilan ka mɔgɔ dɔ fana fɔ ko ni n sara a ye nin di a ma n ka tiɲɛ la ko olu tigilamɔgɔw fana bɛ tiɲɛ kɔnɔna na e mɔgɔ gansan yɛrɛ don tiɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ ye

an y'o de kɛ est ce que i bɛ k'a ye yan k'a sɔrɔ n'o kɛra o bɛ réparer cogo min na ala y'o fɔ o tɛ a tɛ se ka réparer o parce que aw tɛ sɔn bugɔli ma bugɔ tɛ yen a tɛ bugɔ o tɛ bugɔli fɔ ala ko n'a ma bugɔ yanni a ka faatu yanni a ka fanga ka ban n sɛgɛnna de n bɔra la o ko tɛ dɛ ko n'a tuubira ka segin hakika yɛrɛ yɛrɛ la ko jurumu tɛ bonya yafa ma yafa ma ale ala yafa masa ye o ye de mɔgɔ minnu nimisara baara in na ka sigi u kɔ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɛnɛya ma ɲi ne bɔra la yɛrɛ la ne bɔra la nin bɛ suratu furukan kɔnɔna na aya bi wɔɔrɔ ani aya seegin ka taa bila aya bi wɔɔrɔ ani aya kɔnɔntɔn a sɛbɛnnen bɛ yen a ko jurumuw la kɔdan o ye filankafoya ye ko ni mɔgɔ bɔra la ni ala bɛ yafa kɔ ko ko ala ti yafa o ma dɛ a bɛ o sura kelen kɔnɔ suratu furukan aya bi wɔɔrɔ ani aya seegin ka taa bila aya bi wɔɔrɔ ani aya an k'a kɛ wolonwula ye sa kɛ bi wɔɔrɔ ni seegin ka taa bila bi wolonwula la a sɛbɛnnen bɛ yen a ko n'u tuubira a lamɛn dɛ a ma ban dɛ n'a ye ale ala ja baara jugu in dɛ ale b'o yɛlɛma fana ka kɛ ɲuman ye k'a d'i ma yafa dɔrɔn tɛ dɛ aa ala bɛ adamadenw fɛ dɛ bari i b'a dɔn e bɛ ka kamanagan kuma de fɔ ninnu bɛ kurana kɔnɔ hali n'a man d'i ye an delilen tɛ kuma ninnu mɛn na ninnu bɛ kurana kɔnɔ i b'an karamɔgɔ ka juguya dɔn an ka wajuli kɛcogo de la wa tiɲɛ de don i b'an ka méchanceté dɔn an ka wajuli kɛcogo la o de y'a to nabila isa ko a ko yala est ce que mɔgɔ bɛ se ka mangoro mangoroden kari jalasun na wa yiri jugu tɛ foyi kɛ den jugu kɔ a y'o de fɔ mun na karamɔgɔ jugu tɛ se ka wajuli ɲuman kɛ o ayi o tɛ se ka kɛ o karamɔgɔ jugu bɛ a b'a hakilina de fɔ wajuli jugu de kɛ référence t'u bolo dɛ aa ko a fɔra jɔn de y'a fɔ an b'a bɛ ka kurana de f'i ye e tɛ se ka kurana fɔ mɔgɔ ye a bɛ kurana bila a tɛ kurana yɛrɛ dɔn k'a bila a yɛrɛ tɛ dɛ a tɛ kurana de dɔn a durusilen b'a bolo ten k'a sɔrɔ ala dun ko ne ye kiti de kɛ alikurana kɔnɔ nin bɛ suratu radi kɔnɔna na aya bi saba ani wolonwula a sɛbɛnnen bɛ yen a bɛ yen a ko an bɛ sariya kisɛ mun di e muhamadu ma dɛ awɔ sariya kisɛ in dɛ nin de tun dira kira musa ma eh, eh, nabila nuhu ma awɔ ka waye ka kɛ nabi ibrahima kan ka waye ka di kira musa ma ka waye ka di isa ma isa ma ani e yɛrɛ o ye joli ye duuru ulul azumu nin bɛ kurana sura jumɛn kɔnɔ nin bɛ kurana sura bi naani ani fila aya tan ani saba a sɛbɛnnen bɛ yen ulul azumu ko sariya kisɛ mun bɛ ka di mun dira tɔw ma kurana kɔnɔ sariya kisɛ de bɛ yen nin kunkan ko la ala ko cogo di nin kunkan ko la ala ko cogo di a bɛ artikili jumɛn kɔnɔ mɛ e y'o bila e taara i bila fɛn wɛrɛ la ko aa ko bon dɔnnibaaw bɛnn'a kan dɔnnibaaw dɔnnibaa jumɛn o tuma na wo ko mamadu ɲininkali kɛ mɔgɔw ye ka kan dɛ ɲininkali tɛ mɔgɔw kun o tuma na mɔgɔ mɔgɔw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ ne ala fana ye wa k'a sɔrɔ ne de bɛ diinɛ ne de bɛ sankolo kɔnɔ fɛn dɔn ka dugumakolo sanfɛ fɛn dɔn ne ala b'o o dɔn ne de y'a dɔnbaga ye ne de b'a dɔn ani dugumakolo jukɔrɔfɛn ne ala de b'a dɔn k'u ɲininka dɛ o tuma na maabaw diinɛ mɔgɔbaw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ ne ala fana ye wa nin bɛ kurana sura jumɛn kɔnɔ nin bɛ suratu hujirati kɔnɔna na ni o ye kurana sura bi naani ani kɔnɔntɔn o k'a sɛbɛn dɛ

mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ k'olu ye kafiriw ye wa anw ye kafiriw ye o bɛ sɔrɔ de olu dun bɛ kafiri kɛ tiɲɛ ta yɔrɔ la cogo ah, di mɔgɔ ma mɔgɔ si ka identité ti kafiriya identité i bɛ dɔw ko ko kafiri ye ko jagoya nka o yɛrɛ ta a tigi yira dɛ u b'a fɔ ten a kɔfɛ awɔ o tɛ a lamɛn tiɲɛ ko fɔtɔla awɔ nin ye kabako ye dɛ o k'a sɛbɛn suratu azabi suratu bi saba ni saba est ce que i ye nin aya nin faamu

mugan ni kɔnɔntɔn a ko ko ale a bɔra bɔgɔ de la fa t'a fɛ ba t'a fɛ ne ala y'a dilan ka bɔ bɔgɔ la ka ni fiyɛ a la donc ale tiɲɛ ko tɛ ale fɛ parce que fa tɛ ale bolo ba tɛ ale bolo mɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye dɛ dɔ fana bɛ yen n'o ba bɛ ale bolo nka fa tɛ ale bolo o tigi fɔ an ye dɛ o ye an ba hawa ye an ba fa b'ale bolo nka ba tɛ ale bolo

ba b'ale bolo walahi nka fa fa tɛ tɛ ale bolo donc ale bɛ ba tiɲɛ ta ale tɛ fa tiɲɛ sɔrɔ parce que fa t'a bolo fa t'a bolo nin bɛ suratu mariyama kɔnɔna la aya tan ani duuru ka jigin nka kabini o bɔra la bon mɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye Ah. ko fa tɛ mɔgɔ min bolo Ah, ah. ba tɛ mɔgɔ min bolo a t'o dɔn bon en tant que fa ni ba b'i fɛ Ah. ko i b'a tiɲɛ ta ala de ko ten payi mais a kabakoma yɔrɔ ye jumɛn ye Ɔnhɔn. a lamɛn Ɔn. suratu lazabi ɔhɔn. aya wɔɔrɔ an k'o ta Ɔhɔn. kurana sura bi saba ni saba aya wɔɔrɔ aya wɔɔrɔ ɔhɔn. kurana sura bi saba ni saba aya wɔɔrɔ Mhm. a bɛ mun de fɔ i ye yen tiɲɛ Ɔhɔn. kunkan ko la Ɔhɔn. k'i ka da a la quoi Ɔhɔn. ne ala ye tiɲɛ kɛ tiɲɛ quoi ni aw Ɔhɔn. bɛ tiɲɛ ta joli sira de don allahu akbar allahu akbar ne ye joli sira fisaya ni silamaya balimaya mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que nin ye kafiri ye donc puisque e ni ne ye silama ye donc ne bɛ n den in bɔ e, e, tiɲɛ la parce que ale ye kafiri ye mais ni ne fatura e sagara de bɛ ne tiɲɛ ta kosɛbɛ a tɛ kɛ ten ayi k'a tɛ kɛ ten ko ne ala ma baara in kɛ ten n'a fɔra ka ban ko tiɲɛ de don o ye joli ta ye joli ta de ye joli a bɛ i n'a fɔ sisan n'a sɔrɔla silamɛya bɛ di tiɲɛ de ma awɔ a bɛ di aliyu de ma aliyu aliyu ye kira somɔgɔ ye o awɔ o bɛ awɔ a somɔgɔ de don o bɛna fɔ sisan k'anw ye siyaw ye awɔ o tɛ fɛn dɔn o tɛ joli sira joli sira o de ye de sang ye de sang o ye i ye den mun sɔrɔ e joli tɛ wa o joli a ko bɔn ne ala ye tiɲɛko kɛ ne ye olu de fisaya tiɲɛko la ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ minnu fɛ parce que ala ko ko suratu azabi hujirati kɔnɔna na ni o ye kuranɛ sura bi naani ani kɔnɔntɔn a aya tan a ko silamɛw bɛɛ ye balimamaw de ye aw bɛɛ ye balimamaw de ye ɔ bɔn sisan n'aw kɛra balimama ye a bɛ sɔrɔ ka na nin aya d'i ma ko tiɲɛ ko la ko o t'a la dɛ n'a sera tiɲɛ ko yɔrɔ ma n'a sera tiɲɛ ko yɔrɔ ma i bɛ sen bɔ i ka balimaya jɔ kɔfɛ i joli ko de b'i ka tiɲɛ ta fo k'a ɲɛ bɔn e ye den mun sɔrɔ kɛnɛma e joli dɔ tɛ wa o dun fa t'a fɛ wa ba t'a fɛ wa a fa tɛ tiɲɛ kɔnɔ ala dun ko ko ne ye priorité kɛ joli sira mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ aw de bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ta quoi mais i b'a dɔn bari n'a sɔrɔ justice dɔ bɛ jamana nin kɔnɔ yan nɔ ko min tun bɛ nin ko trancher quoi bɔn o t'a dɔn ayi i b'a dɔn ni justice dɔ tun bɛ yan nɔ min bɛ nin ko trancher ko ko ne tun ye place sɔrɔ o kɔnɔna na ni ninnu nana i b'a dɔn ne bɛna min k'u la a bɛ gɛlɛya dɛ

suratu furkan furkan mugan ani duuru n'an y'a lajɛ an bɛ aya tan filɛ a kɔnɔna na sura mugan duuru aya tan o jati sura mugan duuru aya tan sura mugan duuru aya tan a filɛ tan dɛ ala bɛ mun de fɔ yen sura mugan duuru aya tan aya tan a ko duga duga ee a ko duga bɛ maa ye a ko ni e kɛra duwawuden ye awɔ aa a ko ko ala bɛ sɔrɔ d'i ma quoi a bɛ fɛn d'i ma kosɛbɛ ka bɔ jardinw la quoi e ko an filila dɛ sura mugan ani kɔnɔntɔn don sura mugan ani kɔnɔntɔn sura mugan ani kɔnɔntɔn hakɛ to a ye hakɛ to sura mugan ani kɔnɔntɔn aya tan sura mugan ani kɔnɔntɔn aya tan suratu ankabutu awɔ ankabutu don suratu ankabutu aya tan cɔ aa e ma nin ye kan i na maaw sɔrɔ maaw la u b'a fɔ ko an dan bɛ ala la ayi an dalen bɛ ala la an ye ala mɔgɔ ye an tɛ sariya an ye sariya dɔn an bɛ anw limaniyalen don awɔ nka walayi ko ko n'u y'u koron ala ko la quoi n'u u c'est que ni u ye gɛlɛya sɔrɔ ala ko la ala ko la dɔrɔn walayi u b'a fɔ ko est ce que fɛn ye u ma an ɲɛɲini de u bɛ adamadenw ka tɔɔrɔ kɛ ala ta ye hali kana siga a la quoi u b'a fɔ ko ah ala de ye nin tɔɔrɔ ɲɛsin an ma adamadenw ka ko la o tɛ o don ko k'a sɔrɔ a ko ko ala ka ɲangata aa ko o ye ɲangata gɛlɛn ye dɛ siga t'a la o bɛ ka min kɛ ɲangata ye ko ko o tɛ dɛ o tɛ ala ta nin ma na fɔlɔ ala ta nin ma na fɔlɔ nka ni mɔgɔ ninnu

kuma wɛrɛ de b'u da a ko yala ala t'u dusukunna ko dɔn wa ko yala ala t'u dusukunna ko dɔn wa fɛn min i y'a dogo i dusukunna yala ala t'a dɔn wa ala t'a dɔn wa nin ye kabako ye dɛ fɛn fɛn bɛ adamaden kelen o kelen dusukunna ala b'a bɛɛ dɔn o de kosɔn a b'a fɔ sura mugan ani kɔnɔntɔn aya tan o de kosɔn a b'a fɔ suratul hudu kɔnɔna na nin ye kabako ye dɛ aya duuru a ko ni aw donna aw birifini kɔnɔ quoi awɔ ka fɛn dɔ miiri walayi ne ala b'a kalama siga foyi t'a la don birifini kɔnɔ i ka fɛn dɔ ŋaniya ŋaniya ŋaniya ŋaniya ko ne ala b'a kalama ala bɛ mun fɔ i jija e k'a to o la kana na fɛn dɔw lalaga ee bari hmm? ee u ye mɔgɔw labɔ yan mhm.

u y'a fɔ ko ɲamɔgɔden bɛ tiɲɛ ta ɲamɔgɔden tɛ fa ta ye ba ta don ee aw dɔ denmuso galalen b'aw ka so kɔnɔ yen nɔ a ka ca ni san bi naani ye hali sisan o ma furu u ye kɔnɔ taabolo ye yan n'u ye kɔnɔ ta a y'a ɲɛɲini dɛ cɛ dɔw y'u ɲini de n'o tɛ foyi t'a to u bɛ den sɔrɔ ka sɔrɔ u ma kana siga a la dɛ o ma cɛ sɔrɔ u bɛ den sɔrɔ a t'o den fa ɲini ko fa t'a la nin ye kabako ye dɛ ayi aw ma tiɲɛ fɔ aw k'a t'a fa dɔn o ye tiɲɛ ye o kɔni o bɛ se ka et puis n'o kɛra mm. k'i ka kuma tigɛ tɛ mm. a ko baara n'u bɛ kɛ mm. dɔ bɛ yen u t'u denw eh, eh, yɛrɛ fa dɔn i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen hakili bana b'u la cɛ fakolen fana dɔ bɛ yen o musow de ɲini ninnu don ko fatɔ muso awɔ awɔ fatɔ ninnu wari min walima ah. eh, bana bɛ minnu na hakilila bana bɛ minnu na awɔ ale bɛ taa la n'o ye awɔ donc i b'a ye e bɛ bali ka kɔnɔ ye awɔ donc n'o den sɔrɔla ala ye mun de fɔ a ko n'aw b'o den sugu k'a adopter aw k'a lamɔ nin bɛ kuranɛ sura bi saba ni saba aya aya naani duuru a ko k'aw kana aw jamu di den den ninnu ma dɛ bi saba ni saba awɔ aya duuru kuranɛ sura bi saba ni saba aya naani aya duuru a ko n'aw bɛ denw denw k'a lamɔ o den sugu parce que a sɔrɔla ten bon muso ni hakilibana b'a la a dun ye den sɔrɔ donc a y'o lamɔ mais aw kana aw jamu di den in ma dɛ a y'a ɲini fo ka taa fɔ ko a y'a sɔrɔ ni aw ma fa sɔrɔ fewu fewu fewu fewu a ko k'aw bɛ se ka aw jamu di nka i b'a jate k'a fɔ i balima de don silamaya sira la kana kɛ i den ye maintenant o kɔnɔna na ayiwa n'i bɛ fɛ ka a don ciyɛn na e bɛ se k'a kɛ testament de la n'o tɛ a t'i ka ciyɛn kɔnɔ dɛ parce que i joli tɛ a ko joli sira de bɛ ciyɛn ta quoi ala y'o bara ci ye quoi kuranɛ suratu azabi kelen na o de kosɔn an bɛ ADN kɛ quoi test d'ADN oui mɔgɔ dɔw fana bɛ yen e m'a ye u bɛ kulonkɛ kɛ cɛ ni muso ni tubabu tubabuw ka cɛ in faransɛw ka cɛ awɔ muso dɔ bɛ yen

an b'u bɛɛ wele ka na i b'a dɔn u tɛ maloya nin bɛɛ de ka kan ka bugɔ kana siga a la dɛ an bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la a lajɛ ni den muso in jiginna an bɛ den in joli ta k'u bɛɛ joli ta a ye joli de f'i ye yan koyi a ko joli sira de dɛ kuranɛ sura bi saba ni saba aya wɔɔrɔ joli sira an b'u bɛɛ joli ta k'a lajɛ jɔn den de don

ee o de kosɔn a y'a sariya bɛɛ fɔ k'a sigi u bɛ bugɔ n'u bugɔra maintenant den a b'i ka ciyɛn la parce que e de y'a fa ye e e joli si joli sira sira la joli sira ko b'a fɔ u bɛ b'a la mun na a y'o de fɔ joli sira parce que ni mɔgɔ cayara sisan mhm. mɔgɔ kelen nana mɔgɔ aa ko ko bɛɛ ko bɛɛ de b'a la ko ne kelen bɛ se ka o ko ɲɛmɔgɔya ta cogo di. ɔhɔn ko ayi ko ayi dɛ o de kama a bɛ taa test

a ye dɔw ko k'u m'a kɛ dɛ u y'a kɛ sa k'u da ti den de ye nɔfɛ u y'a kɛ dɔw ko k'u y'a kɛ siɲɛ kelen de a ni se e ka bugɔ la n'i y'a kɛ i kelen kɛ u bɛ gosi de u bɛ gosi de e k'i ko gosi gosili de ko hinɛ gosili tɛ dɛ ko k'a mɔmɔ mɔmɔ k'a bila o tɛ dɛ k'a bɛ bugɔ de a ɲɛ yɛrɛ ma i y'a faamu bɛ bugɔ de sababuya kosɔn n'i ye sariya lajɛ ala ka sariya min bɛ fɔ a bɛ fɔ adamadenw ɲɛna walasa an ka se ka faamuyali de sɔrɔ a la a faamuyali kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ye anw ka sariya bɛɛ de tiɲɛnen don adamadenw ka hakilila fɛ anw ka sariya bɛɛ jati mɔgɔw ka hakilila an dalen bɛ karamɔgɔ minnu na olu ka hakililaw de tara ka kɛ silamɛya ye walima mɔgɔ minnu n'an dalen bɛ a la n'ale ye min fɔ an bɛ o de kɛ sariya ye nka i b'a ye a bɛ kɛ kamanaganko ye anw ma kojugu parce que munna adamadenw tɛ sariya kalan non seulement u tɛ sariya fɛ u tɛ sariya fɛ u tɛ sariya kalan sariya ko t'u ɲɛsira la min b'a ɲɛsira la o de ye nin ko kuntan ninnu ye bɛɛ b'a fɛ sariya silamɛya ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ de la a kana kɛ olu la n'a fɔra ko ɲamɔgɔden bɛɛ u bɛ miiri ka a tigi lagosi u bɛ miiri k'a tigi nɔgɔ u bɛ miiri k'a tigi gɛn O ye tiɲɛ ye. u bɛ miiri k'a tigi lafasa cogoya dɔ la cogoya min ni silamɛya ni hɔrɔnya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ni hɔrɔnya tɛ kelen ye a ni dɔ wɛrɛ tɛ kelen ye munna silamɛ bɛ ye o ko sugu la O ye tiɲɛ ye. munna diinɛmɔgɔ bɛ ye o ko sugu la munna aw ma se ka tilen ka kɛ ala ka sariya ye parce que munna mɔgɔ tɛ ala ka sariya fɛ n'i ko ko ka musow furu ko k'olu tɛ se muso fila kɔrɔ n'i ko ko ka musow furu ko k'olu tɛ se muso saba kɔrɔ n'i ko ko ka musow furu ko k'olu tɛ se muso naani kɔrɔ n'i ko ko ka musow furu ko hali muso kelen ka ca olu ma caman de b'o fɔ o mais et pourtant chambre de passe ninnu bɛ fa fa mɔgɔ minnu na olu ye jɔni ye a tun m'a fɔ k'a tɛ se muso fila kɔrɔ wa et pourtant sunkuru joli de bɛ aw fɛ yen a ka ca dɛ sunkuru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka kiredi sɔngɔ bɔ sunkuru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka fini san sunkuru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka moto san sunkuru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka mobili dilan sunkuru min bɛ aw fɛ aw bɛ jɔ ni minnu ka depansiw ye n'u banana aw b'u furakɛ o ye sunkuru joli de ye i ni ala cɛ mɔgɔ tɛ dɛ i yɛrɛ ni ala cɛ i ka t'i sigi k'i miiri dɔrɔn i b'a ye ko e ka kan ni muso furu ye e man kan ni sungurun tigɛ ye quoi mm-hmm. parce que muso furu la e bɛ bonya de sɔrɔ o kɔnɔna na mais sungurun tigɛ la e bɛ dɔgɔyama de sɔrɔ o kɔnɔna na mm-hmm. n'i y'a ye silamɛ bɛ den sɔrɔ ka ban ka taa déclarer ko ne ta don parce que i y'a dɔn k'a fɔ n'i taar'i jɔ k'i ta don i y'a fɔ minnu ɲɛkɔrɔ walasa ka tilen ala ɲɛkɔrɔ olu de bɛna i lagosi n'a ye mm-hmm. o de kama i bɛ mun fɔ i b'a fɔ k'e ta tɛ e ta tɛ an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn dilan nkalon sira fɛ parce que mun na n'i ye tiɲɛ fɔ i tɛ lafiya sɔrɔ tiɲɛ kɔnɔna na mais n'i ye nkalon fɔ i bɛ lafiya nkalon kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye ala ka sariya fɔ an bɛ kuranɛ sura fila ta sura fila suratul bakara aya kɛmɛ ani aya bi seegin aya kɛmɛ aya bi seegin ka taa bila aya kɛmɛ ani bi seegin ni saba kɛmɛ ani bi seegin kɛmɛ ani bi seegin ni saba a ko an ye faridiyali kɛ a ko tuma ni adamaden a ka saya yanni saya ka na a ma ni yanni saya ka na a ma k'a ye faridiyali kɛ k'an ka testament kɛ quoi an ka testament dilan c'est à dire k'an ka sɛbɛnni kɛ mɔgɔ min ka tiɲɛ ta mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta mhm. ka taa faw ma mhm. faw kanu na mhm. ka taa baw kanu na ka taa somɔgɔ surun kanu na bon ne kɔfɛ ni a ka di ne nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ o de bɛ wele testa wasiw ko ka wasiw kɛ a ko ni wasiw in kɛra ni a tigilamɔgɔ fatura ko jurumu bɛ maa kan maa min ye wasiw in yɛlɛma quoi D'abord n bɛ fɛn kelen fɔ i ɲɛna fɔlɔ. Unhun. An ka limaniya ma se saya kɔ dilanni ma quoi parce que non seulement an tɛ fɛ ka sa. Ahan. I y'a faamu wa? Unhun. Filanan ye mun ye? Unhun. A tɛ Ala ɲɛ siranɲɛ tɛ hadamadenw na ka ka o ko o kow ladilan Ala dun saya ko kɔ ko fɛ dun quoi. ye ko dun ye ko dun ye koba de ye Ala ka sariyaba de don a ko ten. ko ko n ka sariyaba de don ne bɛ min wajibiya limaniya jɔnw kan quoi a bɛ sɔrɔ k'a f'i ye mm-hmm. a ko maa o maa ni a tigilamɔgɔ fatulen n'i ye testament nin yɛlɛma quoi mm-hmm. wasiw a mm-hmm. ka laɲini n'i y'a yɛlɛma a ko aa ko ko jurumu ka bon dɛ ko jurumu ka bon kojugu quoi a ko fo n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a magara a ye testament nin yɛlɛma parce que a ye yɔrɔ dɔ de ye testament nin kɔnɔna na mhm. ni tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la mhm. i b'a dɔn nin na i b'a sɔrɔ a filila awɔ walima a y'i tugu ka ko nin kɛ mhm. nin ni hakɛ nin ni hakɛ tɛ bɛn sariya tɛ bɛn nin ni sariya tɛ bɛn ko o la n'i ye testament nin n'i y'a yɛlɛma ne ala t'i minɛ n'a ye kosɛbɛ parce que i b'a fɛ ka dilanni de kɛ a n bɛna misali d'i ma mɔgɔ dɔ bɛ yen awɔ i bɛ taa sɔrɔ u n'u den dɔw man di ko n y'a faamu awɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bɔn cɛkɔrɔba ni a nana eh, se hakɛ dɔ la a y'a ka kɔ a bɛ fɛ min ka kɛ ale kɔfɛ awɔ a b'o papiyew dilan awɔ mais papiye in kɔnɔna na puisque i bɛ taa sɔrɔ den duuru de b'a bolo mais ani den kelen bɛ yen u man di u ma deli ka kuma u da ma don filen kelen kɔnɔ awɔ awɔ u ma bɛn fewu u ma deli ka bɛn a bɛ sin ka testament in kɔnɔna na awɔ tiɲɛ kɔnɔ wa a k'o bɔ a la parce que ale n'o man di a n'o man di awɔ a kana n ka foyi d'a ma a kana n ka foyi d'a ma a ko n'a tigilamɔgɔ fatura a ko k'a y'o yɔrɔ dilan awɔ a bɛ d'a ma de a bɛ d'a ma de e bɛ se ka bɔ tiɲɛ na cogo di ala ko ko maa de tɛ yen maa tɛ yen ko mɔgɔ dɔ bɛ yen ko a tɛ tiɲɛ kɔnɔ ko o maa tɛ yen a bɛ fa tiɲɛ ta a bɛ ba tiɲɛ ta kuranɛ sura naani aya bi saba ni saba mhm. ɔ bɔn n'o kɛra wo bɔn e ni i den parce que aw man di mhm. e dun y'a bɔ tiɲɛ kɔnɔna na ala dun ko maa tɛ yen i bɛ mun mɔgɔ min kan ka bila kɛrɛfɛ ko a tɛ tiɲɛ na bari o caman kɛra ko k'i ka k'i ka ka aw k'a dilan anw minnu bɛ kɔfɛ a tigilamɔgɔ fatulen an bɛ testament in dayɛlɛ k'a filɛ n'an ye o injustice sugu ye dɔrɔn k'an k'a dilan quoi n'o tɛ ale ala tɛ an minɛ n'a ye quoi k'o ka ɲi quoi mais nka n'o tɛ n'i y'a ka fɛn dɔ laɲini dɔ yɛlɛma k'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna tɛ o jurumu ka bon dɛ c'est mais mɔgɔ camanba de bolo bɔra a fa ka tiɲɛ na yan ko parce que fa ko ko ni n sara n ka dɔrɔmɛ kana d'a ma o ba den de kɛra bamakɔ yan

an bɛ segin sura nin kan k'a fɔ de an bɛ se aya nin sura nin kuranɛ su- kuranɛ sura fila aya Aya kɛmɛ ni kɛmɛ- aya bi seegin ka taa bila aya kɛmɛ ni aya bi seegin ani fila awɔ ani fila a bɛ ladilan de a bɛ a b'a kalan de a b'a kalan de a ye sariya kalan a ka bɛ sariya sariya- dɔn Mhm. a bɛ dilan de faamuyali bɛ sɔrɔ a la Mhm. o sababuya kɔnɔ

69. 62. 92. 32. ni mɔgɔ min ye weleli kɛ. i b'an sɔrɔ tiɲɛ tɛ nkalon don an ma sɔn nin t'a kɛcogo ye nin t'a fɔcogo ye a mana bɛn i ma cogoya min na. a bɛ weleli kɛ dɔrɔn i b'a fɔ a mana bɛn i ma cogoya min na mais a bɛ nin kuranɛ sura kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔ a banna sɔlatul fati b'an dege ko kuranɛ b'a fɔ ko nasiril hakka bil hakki tiɲɛ kɔni de bɛna tiɲɛ dɛmɛ dɛ ka tiɲɛ dɛmɛ n'i b'a fɛ ka tiɲɛ kuma fɔ i bɛ tiɲɛ kuma fɔ ka tiɲɛ kuma dɛmɛ jati walima an ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye walasa ja al hakki wa zahakal batil n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ nana ka nkalon de bin donc ni tiɲɛ b'i bolo i bɛ se ka tiɲɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ i b'a d'a ma pour que k'an ka nkalon bin a a banna nka kabini an kɔni sigira an ye kuranɛ aya d'i ma a ka dɔgɔ a ka ca a ka ca a man ca o bɛɛ bɛ dépend mais n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an kan ka sariya di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ o ye tiɲɛ parce que i b'a dɔn ne dabaliya bɛ ban ne dabaliya bɛ ban jati ne kamana bɛ gan kamanagan dan na parce que n'a fɔra ko mɔgɔw y'an kɔn diinɛ nin kuma la awa mɔgɔw ka fisa n'an ye diinɛ nin kuma la a bɛ fɔ tan de mɔgɔw ka fisa ni an ye diinɛ nin kuma la parce que mɔgɔw bɛ anw kɛ malankolon ye ka mɔgɔ minnu kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye i b'a sɔrɔ olu tɛ ka ala ka kuma yɛrɛ fɔ o ye tiɲɛ ye awɔ siga t'a la dun mɔgɔw mɔgɔw ka fisa n'an ye diinɛ kuma la donc ni ne y'a ye an bɛ ka bɔ kuranɛ de kɔnɔ a yɛlɛko bɛ ne minɛ quoi parce que mun na i b'a ye yɛlɛ ko de don quoi ah. parce que i b'a ye ko ko ko mɔgɔw ka sira on s'en fout de la loi on s'en fout de la loi an ka sira foyi tɛ ala ka sariya la an bɛ ala ka nisɔndiya ta k'o kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ awɔ an bɛ ala ka tolerance ta ka kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ an bɛ ala ka magotoli ta ka kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ an bɛ nin minnu kɛ a b'an kɔnɔ ko ninnu de ye tiɲɛ ye ani ninnu de ye ɲumanw ye parce que mun na jati an ma deli ka an yɛrɛw considérer k'a fɔ ko anw ka kan ka diinɛ nin jɔ non an b'a jateminɛ k'a fɔ an y'a to karamɔgɔw bolo olu k'u occuper a la karamɔgɔw ma ala ka diinɛ faamuya nabila isa ko ko n'aw ye aw jigi da ɲɛfiyentɔ kan u ka kɛ ɲɛfiyentɔ wɛrɛ ɲɛminɛbaga ye olu labanw laban u bɛ bin dingɛ de kɔnɔ a ye aw ɲɛ yɛlɛ ani aw ka ala ka sariya taama n'aw ye ala ka sariya taama aw bɛ nisɔndiya sɔrɔ parce que fɛn min ka gɛlɛn ni e y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ka taa ɲamɔgɔden jira k'i t'a dɔn sariya ye mun ye a fɛɛrɛ ɲuman n bɛna fura ɲuman ɲuman de f'i ɲɛna tan nɔ mɔgɔ si kana bɔ a kalama karamɔgɔkɛ muso furu n'i y'a dɔn i tɛ muso furu jɛnɛya dabila ana o dɔrɔn de don ni jɛnɛya dabila a banna chasteté n'i y'o ta i tɛna wele denko kiri la nka n'i yera jɛnɛya la i bɛ wele ala denko kiri la dɛ siga t'o la dun yera jɛnɛya la i ka kan ka bugɔ sariya ko ten nɔ den sɔrɔla den ma sɔrɔ sariya ka sira tɛ o la dɛ n'i da y'a di si ta bouche a déclaré que ne ye jɛnɛya kɛ i bɛ bugɔ de o de ye sariya ye a banna dɛ ni e da ko ne y'a kɛ o seereyala ka ban sariyatigiw ɲɛ kɔrɔ i bɛ bugɔ de ye siga t'a la mais n'i b'a sɔn n'i ma sɔn k'a déclarer bon sariya bɛ i nɛgɛn fo i k'a avouer k'a fɔ ne y'a kɛ n'i m'a avouer mɔgɔ ma sɔrɔ k'i minɛ a banna o ye tiɲɛ ye a banna cɛ a ko a ko ciden awɔ n bɛna i bila quoi ka fɛn dɔ de lase kosɛbɛ o de kosɔn a b'a fɔ ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbikum awɔ o tɛ awɔ don wa in lam taf'al fama ballaghta risala i ma ne ala ka ci lase an ba n'i m'a fɔ kɔni mais jumɛn de jiginna mhm. k'a ka mun lase k'o ye kitabu de ye awɔ kitabu min kitabu kɔnɔ kuma o ye alkuranul ka karimi ye kitabu mubaraku anzalna ilayka donc an b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ kuranɛ sariyaw filɛ nin sariya minnu don a t'i n'a fɔ an bɛ na ni luwa ye luwa minnu bɛna marifatigiw ka luwaw tɛ marifatigiw ka luwa tɛ o tɛ marifatigiw ka sariya tɛ an tɛ marifa ko la o ye tiɲɛ an tɛ marifatigi ka luwa ko la n'an bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye alahu subahanahu wa taala ka kumakan min ni ala y'a d'an ma an b'a fɔ aw ɲɛna walasa ka se k'a fɔ aw ɲɛna a ka se ka nisɔndiya sɔrɔ parce que ala ko ten nɔ ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha kuranɛ ma jigin ka k'i dusu kasi nka kuranɛ jiginna walasa ka se ka nisɔndiya de di i ma donc normalement an minnu b'a fɔ aw ɲɛna an nisɔndiyalen b'a fɔ aw ɲɛna aw minnu b'a lamɛn n'a b'aw dusu kasi a kan k'a lamɛn ni nisɔndiya ye parce que mun na kuranɛ aya bɛ d'i ma ni kuranɛ aya kɔni bɛ se ka d'i ma ka ban alhamdulilah rabil alamin i ka kan ka a minɛ ka vérifier en même temps ka nisɔndiya ni kana se ka lafiya nisɔndiya ne ye awɔ tiɲɛ don ne taara nin sariya in fɛ ne tun tɛ nin sariya in dɔn ne ma baara kɛ ni nin sariya ye nka bi n y'a faamuya sisan n b'a dilan cogo di i bɛ ala deli i yɛrɛ ye an sigira o de kan ko ka ala deli i yɛrɛ ye mm. parce que mm. ala deli ye fɛn dɔ de ye min tɛ bin mm. i bɛ ala deli i ka su ye i bɛ ala deli i ka ɲɛnamaw ye i bɛ ala deli i yɛrɛ kun ye ala ne b'a deli i fɛ i ka fanga di ne ma ka se di ne ma ne bɛ min na ne ka se ka bɔ a la i b'o deli ala fɛ sababu min bɛ ala bolo k'i bɔ a la ala yɛrɛ b'o sira dɔn ani ala yɛrɛ bɛ se k'o nɔgɔya i ye cogoya min na ala bɛ taa n'i ye o sira fɛ nka n'i ma sariya sira minɛ n'i ma ala ka sira minɛ n'i ma kɛ alahu subahanahu wa taala ta ye i taara sira fɛ sira min ka di i ye n'a ɲagamina ɲɛfɛ ne m'a dɔn i bɛ reculer ka n'a ye daminɛ m'a ye dɛ parce que i bɛna a ye k'a fɔ a tiɲɛna e tun ye ala ka sariya minɛ nka i ye ala ka sariya tiɲɛ parce que munna i ma baara kɛ ni ala ka kumakan ye i n'a fɔ a fɔra cogoya min na an b'a ye k'a fɔ k'an ka nin jamana in kɔnɔ a jɛnɛya ko kiri a tilennen tɛ a den sɔrɔ ko kiri n'o y'a ɲamɔgɔden ko kiri ye a tilennen tɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a tilennen tɛ sariya kɔnɔna na a tilennen tɛ diinɛmɔgɔw fɛ an bɛna a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de abandonnena o cogoya la ban kɛra mɔgɔ caman de la o cogoya la i b'a ye k'a fɔ ko ni den tɔgɔ bɛ da ni ɲamɔgɔden de sɔrɔla mhm. ko k'a tɔgɔ da n'i taara karamɔgɔw nɔfɛ ka na mhm. ko b'a fɛ a ka na an ka den tɔgɔ da nka ɲamɔgɔden u b'a fɔ k'u t'a tɔgɔ da mhm. ko parce que ko mɔgɔ tɛ ɲamɔgɔden tɔgɔ da ah. ɲamɔgɔden nin n'a tɔgɔ dara tɔgɔ min bɛna da a la e bɛna da e fɛ e fɔlɔ kan k'a faamuya ko ɲamɔgɔden nin ka foyi tɛ baara kɛlen na ah, ah. tɔgɔ ɲuman da a la e alimami mana tɔgɔ di o ɲamɔgɔden ma bi mhm. an b'o gɛn ka bɔ misiri la sa an bɛna mun de fɔ mhm. ale de bɛ ka ɲamɔgɔden ko kɔkɔrɔ don mhm. k'a sɔrɔ jɛnɛya kɔkɔrɔ donna mɔgɔ si ma kuma nka ɲamɔgɔden wolola sisan mɔgɔw banna o la ko parce que ko sariya den tɛ o kosɔn anw ye mɔgɔ caman tɔɲɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ bɛ karamɔgɔw fɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ bɛ alimamuw fɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ bɛ denmansaw fɛ mɔgɔ caman ka hakɛ bɛ a sigiɲɔgɔn fɛ parce que mun na u banna den ninnu na kabini u ka dɔgɔn n'o den ninnu kɔrɔbayara u t'a fɔ ko ɲamɔgɔden don k'a man kan ka kɛ silamɛ ye parce que silamɛya banna a la den fitininama ka tɔgɔ d'a ma Eh, o ye tiɲɛ ko parce que ko ɲamɔgɔden ni de mɔgɔ don wɛrɛ y'a a da la k'a récupérer dun Mhm. a bɛ taa Ah, kɛ- bon, a bɛ taa ɲamɔgɔ kɛ den o kɔni kelen. silamɛya bɛ ban ɲamɔgɔden na k'a tɔgɔ da parce que an ka alimamuw bɛ ban ka ɲamɔgɔden tɔgɔ da mais u tɛ ban ɲamɔgɔden ka don silamɛya la an ka alimamu bɛ ban ka ɲamɔgɔden tɔgɔ da nka u tɛ ban ɲamɔgɔden ka dɛmɛ na n'a nana misiri kɔnɔna na an ka alimamu bɛ ban ka ɲamɔgɔden tɔgɔ da nka u tɛ ban ka ɲamɔgɔden ka sarakati minɛ donc an bɛna a ye k'a fɔ jaa nkalon bɛ u bolo injustice de don injustice bolila mɔgɔ caman kan o de y'a ye n'i y'a ye i bɛna a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na mhm. kabako kow bɛ dugumakolo kɔ kan o sababuya kosɔn mhm. minnu y'an lamɛn mhm. k'u dusu suma c'est à dire que k'i dusu suma k'a lamɛn parce que a bɛ fɔ ten de awɔ min sera k'i dusu suma k'a lamɛn an ka foli b'aw ye an b'aw fo ni silamɛya ka foli da kan ye o de ye asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu mɔgɔ o mɔgɔ sera k'an lamɛn nin waati in na an bɛ sɔli k'an ka nabi ɲuman kan ka d'a kan an y'a daminɛ n'o de ye an b'a fɔ ko alahuma sɔli ala sayidina muhamadu alfatihi lima wulika walikatimi lima sabaka